o de ye moriya ye moriya tɛ sun ye moriya tɛ seli ye seli ni sun ye silamɛya ye mɛ moriya kɔrɔ ye min ye dɔrɔn kunko o kunko ka kɛ adamaden na komi mécanicien ka ca mm. donc fɛn bɛɛ ka ca quoi mais ulamaw n'o ye dɔnnikɛla i n'a fɔ mori o tɛ caya o moriya kɔrɔ ye kunko min bɛ adamaden na mm. k'a dilan o de ye moriya
ka mɔgɔw ka mɔgɔw mago bɛ kunko min bɛ adamaden na kunko min bɛ adamaden na adamaden dilanbaga o de bɛ wele ko mori i n'a fɔ kunko min bɛ adamaden na wala n'ala sɔn aw kɔni aw bɛɛ ye silamɛw ye mɔgɔw b'a fɔ aw ma ko mori u b'a fɔ minnu fana ye wajuliw kɛ a bɛ f'olu fana ko mori yala aw moriw ni olu m'a faamu minnu bɛ wajuliw kɛ a tɛ f'olu ma ko mori a bɛ f'olu ma ko karamɔgɔ i y'a faamu karamɔgɔ ani mori tɛ kelen karamɔgɔ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kalan fɛn na ou bien i tɛ fɛn min kɔrɔ dɔn mɔgɔ min b'a f'i ye o kɔrɔ ye karamɔgɔ de ye mɛ mori kɔrɔ ye ni kunko min bɛ adamaden na k'a dilan o de ye mori ye ka mɔgɔ laseli sisan ka mɔgɔ laseli o fana tɛ karamɔgɔ ye o ye imamu de ye imamu kɔrɔ ye mɔgɔw ka ɲɛmɔ ɲɛmaa quoi mɔgɔ bɛɛ bɛ tugu mɔgɔ min kɔ ka seli a kɔ n'a ye min fɔ n'a bɛ sɔn a ma parce que i bɛ sɔn ka seli mɔgɔ mɔgɔ kɔ n'a ye min f'i ye silamɛya la i kan ka sɔn a ma wala ninnu saba karamɔgɔ bɛ yen imamu bɛ yen mori bɛ yen bon amiri so ye mori de ye ne tɛ imamu ye ne tɛ karamɔgɔ ye. Ala kojugu foli ni tanu an b'o d'i ma minnu b'an filɛ mali kɔnɔ mali kɔkan an bɛ amiri so fɛ yen bi tile kelen mori an bɛ emisɔn dɔnni kɛnɛ kɔnɔ teriya sanfɛ mɔgɔ min bɛ ka lase ɲininkali tɛmu karamɔgɔ la o ye siyaka mayiga ye karamɔgɔ an bɛ taa ni ɲininkali ɲɛfɛ halisa mori ka ca bamakɔ kɔnɔ ne yɛrɛ da la i b'a sɔrɔ caman caman de bɛ yen bon an t'a dɔn an bɛ ɲuman ni juguman woloma ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'an dɛmɛ wa i bɛ se ka filɛbagaw ni kanubagaw dɛmɛ tɔnfɛn minnu bɛ gosili kɛ so sanfɛ ka mɔgɔw tanga o ma an bɛ se ka ɲuman dɔn ka bɔ kolon na cogo min. ɲuman ni kolon dɔn man go. ayi non non non ni mɔgɔ ye san tan kɛ baara o baara la n'i ma fɛn sɔrɔ a la i kan ka fɛn dɔ dɔn a la nkalon b'a don ye nkalon t'a dugusiden ye quoi diɲɛ baara o baara maa tɛ se ka saba sigiyɔrɔma kelen sɔrɔ a la ka saba sigiyɔrɔma fila sɔrɔ a la fo ka se saba sigiyɔrɔma saba i k'o sɔrɔ a la i bɛ fɛn dɔ dɔn a la e kuma in faamu mɔgɔw tɛ ka lamɛn de kɛ n'o tɛ mori dɔn man go sisan sisan n tɛ nin sunkalo la i bɛ arajo lamɛn sisan ɛri ɛri mana tɛmɛ i bɛ mori mɛn a la mɛ ni sunkalo tɛmɛna i bɛ min y'a ɲɛ na ani i bɛ min ye tuguni o man ca dɛ e kuma in faamu wala ne amiri so donc yɛrɛfo tɛ bamakɔ yan bientôt dix ans san wɛrɛ ye ne san tan de ye ne bamakɔ yan o ye bamakɔ dɔrɔn ye mɛ yɔrɔ wɛrɛw t'o la kalandenyaw t'o la wala dɔnku mɔgɔ bɛɛ bɛ moriw dɔn u b'u tugu de ne kɔni bolo parce que u b'u tugu cogo min na e ye mɔgɔ mankan mɛn kalo kelen san kalo tan ni fila bɛɛ e ma deli ka nouvelle mɛn a la ko karisa ye mori ye bi dɔrɔn e y'o mɛn e taara i ka wari d'a ma e sunkalo tɛmɛna e m'a ye e ko ko moriw y'i ka wari damu moriw de y'i ka wari damu non moriw m'i ka wari damu bandiw de y'i ka wari
non e ka kuma ni moriya tɔgɔ ye a man gɛlɛn o e bɛ se ka kɛ mori ye yanni sunkalo ka ban e tɛ se ka k'a ye wa e bɛ se ka k'a ye ɔ mɛ ni sunkalo banna ka kɔntine ni moriya in ye badabada f'a ka kɛ fɛn dɔ de b'i bolo moriya in na e bɛ sigi o kan mɛ maa k'a fɔ n ye nin ye dɔrɔn o man gɛlɛn o n'a ye ne ja sisan eh, u bɛ n'a ye mɔgɔ dɔ ja sisan sinikɛnɛ dɔrɔn i bɛ t'i sigi k'e ye soma ye la d'accord est ce que o ka gɛlɛn o man gɛlɛn mɛ e ka kɔntine ni somaya in ye fo diɲɛ bɛɛ k'i dɔn ni somaya in ye a ka tɛmɛ san kelen kan a ka tɛmɛ san fila kan a ka se san caman ma o ye i bɛ fɛn dɔ de dɔn somaya in na fɛn min b'a to i bɛ se ka sigi a kan e kuma in faamu ka fɛn kɔni tɔgɔ wele i yɛrɛ la non o man gɛlɛn n'a ye mɔgɔ mɔgɔ ja hali n'a ye min ja sisan sisan i tɛmɛtɔ kare kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kan'i wele fɛn wɛrɛ la ni mori tɛ i ye mori ye jɔn bɛ se k'i sɔsɔ mɔgɔ si tɛ se k'i sɔsɔ mɛ e k'i sigi so kɔnɔ k'i ye mori de ye ka mɛn a la o ye fo ka kɛ fɛn dɔ de b'i bolo i bɛ sigi min kan. i ka o jaabi jɔn ye kojugu nka aw minnu ye mori kisɛmaw ye i ni ɲɔgɔnna caman ayi an tɛ se k'a fɔ k'an ye kisɛmaw ye n'a fɔ mɔgɔ i mɛnna yan i ka kuma kɔnɔna la bi tɛ aw sɛfula yala aw minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ se ka e bɛ fɛn fɛn ye mɔgɔ caman dɔn minnu ye moriya kɔnɔna la mɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka mɔgɔ lankolonw kɛlɛ ka bɔ aw senkɔrɔ cogo min na paseke u b'aw bɛɛ tɔgɔ cɛn yala ɛseke aw delila ka o hakilina sɔrɔ bɔn ne delila k'a sɔrɔ ne delila k'a sɔrɔ même semaine passée ne ni mɔgɔ dɔ kumana n ko ne b'a fɛ an bɛɛ ka réunion kɛ mm-hmm. ne kan tɛ mori dɔrɔn ma mm-hmm. même somaw b'a la mm-hmm. an minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an b'a dɔn karisa bɛ tiɲɛ kan karisa bɛ tiɲɛ kan ne b'a fɛ an ka kuma ni ɲɔgɔn ye quoi parce que n'an kumana ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn faamuya mais n'an ma kuma ni ɲɔgɔn ye n'an ko k'an b'a kɛ fadenya jalan ye ten dɔw bɛ fadenya sama dɔnni t'a la dɔnnibaaw ni kunfin man'a fɔ k'a bɛ fadenya sama o bɛ mɛn yan non o tɛ mɛn o o bɛ ma faamuya wala mɛ n'u sɔnna sisan mm. n'an sigira ka kuma mm. e dan ye nin ye ne y'o dɔn nin fana dan ye nin ye ne y'o dɔn o fana dan ye nin ye ne y'o dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn gasi sigi mm. bɛɛ bɛ ɲɔgɔn pilasi sigi amiso pilasi ye nin ye o bɛ dɔn karisa pilasi ye nin ye a bɛ dɔn karisa pilasi ye nin ye o bɛ dɔn ne y'o fɔ même semaine passée mɛ a mɛnna kabi salon ne y'a kuma fɔ sɛki umar tɛnbɛli ɲɛna n ko tɛnbɛli ma n ko mɛ ɛsike ɛsike an bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɔn wa tɛnbɛli ye jigiyabulon perezidan wala an b'a fɔ k'an bɛɛ ka perezidan parce que eh, jigiyabulon tɛ mɔgɔ kelen ta ye dɔnnikɛla bɛɛ de ta ye i y'a faamuya wala bɔn sisan fo an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan dɔnni kɔnɔna la moriya t'a la somaya t'a la n'i y'a mɛn dɔnni dɔrɔn dɔnni ye ka fɛn dilan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka fɛn dilan i b'a dilan i bɛ i ka dɔnta de kɔnɔna la mais n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ nin dɔn karisa fana de bɛ nin dɔn karisa fana bɛ de bɛ nin dɔn n'an yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn dɔn a bɛ ɲɛ waati min a bɛ ɲɛ mhm. o la sisan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka don ko in kɔnɔ mhm. tuguni parce que ni mɔgɔ wɛrɛ ko k'i bɛ don ko in kɔnɔ f'an k'a dɔn e bɛ nin dɔn wa e y'a faamuya mais sisan e k'a lajɛ kɛ u ye fadenya créer dɔnni na mhm. kunfinw ani dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ bon ni mhm. kunfin ko ko dɔnnibaga ko eh, ni dɔnnibaga bɛ dɔnni ko kɛlɛ kɛ ou bien a bɛ dɔnni sama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ to dɔnni t'a la a bɛ to dɔnniba t'a la bon n'i y'a ye dɔnnikɛla caman bɛ taa faillite la mhm. o de b'u la taa faillite la parce que u tɛ ka yɔrɔ dɔ de faamu terikɛ bamananw bɛ bamanankan dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye dɛ u b'a fɔ kangoman tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan i ye kuma in faamu an ka bonya ninnu to a kɛcogo la diɲɛnatigɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a sɔrɔ baara la i bɛ se ka fɛn sɔrɔ n'a ye fɛn sɔrɔ ye garisɛgɛ de i y'a faamu mais baara in kɔnɔ i bɛ se ka dalilu ɲumanw sɔrɔ n'a ye mais min bɛ baara in kɔnɔ i tɛ se k'o dɔn n'a ye dɛ e kuma in faamu a bɛ i n'a fɔ den ni fa e cɛ bɛ se ka ɲɛ n'i fa ye i ye bazɛn don i ye mɔbilibaw boli mais kunu min tɛmɛna e fa de b'o dɔn bon dɔnni na f'an ka o don a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲɛ baara in kɔnɔ i k'a bonya dɔnnikɛla fɛn fɛn bɛ bamakɔ ni ne b'i dɔn n'i ta ka kɔrɔ ni ne ta ye ne b'i bonya ni i ka dɔnni ka kɔrɔ ni n ta ye même n'i ka dɔnni fana man kɔrɔ ni ne ta ye n'i si yɛrɛ fana ka kɔrɔ ni ne ta ye ne b'i bonya parce que fila de don dɔ bɛ yen n'a bɛ baara kɔnɔ i ka baara ka kɔrɔ n'a ta ye nk'a si ka kɔrɔ n'i ta ye bon n'i m'a bonya ko fɛn wɛrɛ i b'a bonya a si ka kɔrɔ n'i ta ye i b'a bonya o kama dɔ fana bɛ yen i b'a bonya karisa ka baara ka kɔrɔ n'i ta ye i b'a i b'a bonya o fana kama parce que denmisɛnninya tɛ dɔnni na mɔgɔkɔrɔba t'a la dɔnni ye fɛn ye innamal ilmu indallahi ala ko ko dɔnni bɛɛ bɛ bɔ ale ala yɔrɔ de mɔgɔ min ka d'a ye a b'a dɔn e kuma in faamu voilà mais n'i y'o nu an ka ninnu k'a la n'i y'a dɔn mɔgɔ min ka dɔnni ka kɔrɔ n'i ta ye a bonya n'i y'a mɛn n'i y'a dɔn mɔgɔ min si ka kɔrɔ n'i ta ye k'a bonya o n'an ye ɲɔgɔn minɛ ta ka ɲɔgɔn minɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ka ka foyi tɛ se ka don dɔnni fan si la i somaya tɛ dɛ nanbara mɔgɔ tɛ se ka don ko in na tuguni parce que nanbara mɔgɔ tɛ se ka don a la tuguni ko o ko n'i k'i b'a kɛ an kan ka dɔnbaga dɔ yir'i la min b'a dɔn karisa de bɛ nin dɔn susu sɔn dɔnni kɛnɛ kɔnɔ minnu bɛ k'an suivi mali kɔnɔ mali kɔkan actuel media sanfɛ nin y'an ye a muso de fɛ yen bi tile kelen mori ɲininkaliw b'an bolo k'an an bɛ taa ɲɛfɛ halisa karamɔgɔw bɛ to ka ɲɔgɔn kɔma tigɛ arajo la nka an ma deli k'a mɛn fɔlɔ ko o sigi ka muso kɔma tigɛ walima k'a nɛni arajo la bon o bɛ taamasiyɛn ɲuman yira e fan fɛ wala i ni mali mɔgɔw bɛɛ ka di a bɛ ɲɔgɔn kan sisan ma jate dɔ f'i ye sisan mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ ne ɲɛ baara in kɔnɔna na terikɛ ni n y'a f'i ye ko ne ye mɔgɔ dɔw dɛmɛ baara in kɔnɔna la u dɛmɛ baara in kɔnɔna la a bɛ bonya hakili ma ne ye n ka wari ta k'a di k'a kɛ dɔnnikɛla dɔw la pour que u ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ u ka na fɛn dɔ kɔnɔ o dɔnnikɛla ka ca bamakɔ kɔnɔna la n'i y'a mɛn an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ la ou bien an bɛ ɲɔgɔn nɛni na an bɛ ɲɔgɔn nɛni na an ma ɲɔgɔn pilasi de dɔn i y'a faamu wa n'an ye ɲɔgɔn pilasi dɔn dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn nɛni an tɛ ɲɔgɔn juguya parce que ne y'a dɔn ne ni nin pilasi ka kan karisa ni nin ka kan karisa ni nin ka kan kɛlɛ bɛ yen wa kɛlɛ tɛ yen premier ministre i tɛ se ka ɲɛ bɔ président ka pilasi fɛ parce que e b'a dɔn e tɛ président ye président yɛrɛ tɛ ala deli premier ministre ka pilasi la parce que ale ye président ye Awɔ, ale bɛ donc sanfɛ. voilà sisan nɔ f'an k'a dɔn e yɛrɛ k'a dɔn karisa ka girin ni ne ye n kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ n'i y'o dɔn dɔrɔn i t'a kɛlɛ o mais n'i y'a ye parce que dɔnniba ma dɔn kunfin ma dɔn o kɛlɛ bɛ ban o kɛlɛ ayi o kɛlɛ tɛ ban ɔ donc n'i y'a ye mɔgɔ tɛ ne kɔrɔmatigɛ mɔgɔ kelen tɛ bamakɔ yan i soma i mori la ni juguya bɛ ne amidu so la min ta ka kɔrɔ ni ne ye ne ta ka kɔrɔ ni min ye ne bɛ ala deli la fana ni dɔnnibaa ko problème o problème ye dɔnnibaa sɔrɔ mali la ni mɔgɔ min bɛ wuli k'a résolutionner ka problème ɲini a la problème bɛ se ka mada cogo min na ou bien solution bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min ou bien k'a laɲini a ah, nin bɛ karisa la est-ce que an bɛ se ka mun de kɛ fura ye pour que a ka passer hmm. ni ni ni problème ye dɔnnibaa fɛn fɛn sɔrɔ hmm. jamana in kɔnɔ ne bɛ min kalama hmm. ni ne ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka problème résolutionner k'a problème régler quoi ne bɛ kɛ filanan ye i bɛ se k'o k'a la voilà ne bɛ se k'o k'a la parce que ne t'a fɛ dɔnni yɛrɛ de ka kuma o yɛrɛ de man di ne ye a k'a fɔ ko nin ye dɔnnibaa sɔrɔ o man di ne ye voilà mais dɔnniba an ka ɲɔgɔn pilasi dɔn an ka ɲɔgɔn bonya parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i yɛrɛ bonya e ye sitanɛ de parce que yɛrɛ bonya de y'a to ala ye sitanɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ n'o tɛ mɛlɛkɛw bɛɛ la ɲɛmɔgɔ de ye kun ye sitanɛ ye mais ala ko ko sitanɛ ka taa sujudu kɛ an fa adama sitanɛ ko ale ka taa sujudu kɛ an fa adama ale de ye mɛlɛkɛw bɛɛ la ɲɛmɔgɔ ala ye sitanɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ o de kama k'a danga ka danga bin a kan sitanɛ fana y'i kale ala ye ale kɔni bɛ taa janɛmɛ mais ale fana n'a a mantonw bɛ taa bon sitanɛ fana dun n'a a mantonw bɛ taa bon sitanɛ mantonw na dɔnnibaga de ka ca e kuma in faamu sitanɛ mantonw na dɔnnibaga de ka ca parce que dɔnnibaga yɛrɛ bonyana ka ca mɔgɔ yɛrɛ bonya dun ye janɛmɛ taamasiyɛn e kuma in faamu voilà o de kama mhm. mɔgɔ min ne ni e sigilen filɛ nin ye mhm. mɔgɔ min bɛ ne ye carré kɔnɔ mhm. n'i ma ne dɔn ɲɛda ɲɛda de fɛ voilà n'i ma ne dɔn ɲɛda de fɛ i tɛ ne dɔn ne ni ne bɛ tɛmɛ i la i tɛ ne dɔn mɔgɔ caman bɛ na ne ɲininkali kɛ n ka da la u bɛ ɲininkali kɛ ko karamɔgɔ amidu so bɛ yan eh. ne yɛrɛ la oui n b'a fɔ dɔw bɛ yen n b'a fɔ a ah, karamɔgɔ tɛ yen dɔw bɛ yen n b'a fɔ taa fitiri fɛ i bɛ na

non se foyi tɛ ne ye eh, non non se foyi tɛ ne ye ah. foyi tɛ ne bolo n ɲa bɛ fɛn fɛn la ne bolo mm. moriya de nana ni nin bɛɛ ye mm. ka n'a di ne ma mais nin bɛɛ sɔrɔla mm. mɔgɔw fɛ yen mɔgɔ minnu fana mago dilanna nin sɔrɔla olu fɛ yen n'o tɛ foyi yɛrɛ tɛ ne bolo ko k'a fɔ ko se bɛ ne ye se yɛrɛ tɛ ne ye hmm? o non non ne tɛ setigi ye o wari tɛ ne bolo n tɛ waritigi ye ne ye dɔnnibaa dɔrɔn de ye ne ye dɔnnibaa min fana ye mɔgɔ bɛɛ ka kan ne ma fantan faama donc fɛn min bɛ se ka baara kɛ cogo min n b'a baara ten mais ko fo n'a kɛra mɔgɔ min bɛ na n fɛ n'o de jɔra a yɛrɛ la n'o tɛ Amidu So ni mɔgɔ bɛɛ ye kelen ye ne bolo ne bolo fana donc ne tɛ fɛntigi ye fɛn foyi tɛ ne bolo fana ne kɔni bolo voilà. i ka o jaabi jara n ye kojugu ɲininkaliw bɛ yan an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ni fɛn dɔw bɛ yen mm. ni mɔgɔw y'a ɲininkali kɛ mm. a tɛ bali an ka ɲininkali tɛngu la mm. hali n'a y'a sɔrɔ an yɛrɛ ma da a la an b'i ye nkɔnifɔyɔrɔ la i bɛ wari caman di nkɔnifɔyɔrɔ la i bɛ miliyɔn caman di kɔsa in na mun kɛra ne ɲɛna i ye miliyɔn fila ani kɔ di yala ko dɔw bɛ wari di nkɔnifɔlaw ma ka segin ka taa minɛ

i bɛ min na i b'o de fɔ parce que ne ma deli ka taa nkɔni wɛrɛ kɔrɔ ni Seguba ka nkɔni tɛ donc n kɔni b'o dɔn min bɛ n ni Seguba cɛ an bɛ na o yɔrɔ la o an bɛna i y'a faamuya ne ma deli ka taa nkɔni wɛrɛ kan ni Seguba ka nkɔni tɛ mais n'a y'a sɔrɔ ni bɛnkan de b'a ni Seguba cɛ ne kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn

f'u ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ ne ye mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ kun kelen de ye mhm. i bɛ kun kelen dɔn wa mhm. ne ye mɔgɔ kun kelen de ye ne tɛ se ka filɛ nin ka fara la ne bɛ ko kelen de bato mhm. i y'a faamu ni ne y'e kanu ne ye e kanu de bon diɲɛ ko o ko n'a nana e ma e bɛ se k'o fɔ ne ye tiɲɛ kan ne tɛ nkalon fɛ exemplaire sisan ne ni nkɔnifɔ Seguba Tarawele nkɔni ko dɔrɔn tɛ dɛ Seguba ye n terikɛ de ye Hmm? oui e m'a ye n b'a fɔ n terikɛya n terikɛ de don n'a bɛ sigi an baro kɛ an bɛ dɔnni ko falen fana kɛ ɲɔgɔn na parce que ne ma fɛn fila kalan ne ye arabu kalan de kɛ ne ma fɛn fila kalan n'i ye kuranɛ ni moriya sira kɛ vote ye mhm. ko ne ka don a la mhm. i b'a dɔn i k'i bɛna yan ne ma f'i kana i ka ne bolo ta yɛrɛ o man ne ma siran n'i ye kuranɛ kalan a moriya na sira kɛ vote ye mhm. n'i ko ko Amidu So i présenté a bɛ se ka kɛ ne tɛ gagné dɛ mais ne tɛ siran ka n présenter oui parce que n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ gagné a bɛ se ka kɛ ne tɛ gagné dɛ mais ne tɛ siran ka n présenter parce que ne b'a dɔn ne bɛ dɔ dɔn a la i ye kuma in faamu wala nkɔnifɔ Seguba Tarawele ye mɔgɔ ye dɔnni ɲinina de don dɔnni ɲini ka d'a ye kosɛbɛ donc ka mɔgɔ kanu mɔgɔ min fana bɛ tiɲɛ kan o fana ka d'a ye kosɛbɛ Seguba ye n terikɛ de ye i filɛ nin ye nin salon min kɔnɔ ne ni Seguba bɛ sigi yan an baro kɛ ka daminɛ sɔgɔma fo wulafɛ fo sufɛ an tɛ kuma foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ kuma wɛrɛ tɛ yen dɔnni ko kuma fɔ ko dɔnni ko kuma fɔ a est-ce que nin ye nin kɛ nin ye nin bɛ kɛ nin ye est-ce que nin ye ne b'a fɔ ne bɛ nin kɔni dɔn kuranɛ la a fana b'a fɔ a u delila k'a yɔrɔ dɔ fɔ ne ye turabu la e kuma in faamuya u delila ka nin yɔrɔ dɔ fɔ ne kun kuranɛ la ko don nin bɛ falen falen ɲɔgɔn na nkɔnifɔ seguba ye n terikɛ ye mɛ mun sababu ko k'i kana ji d'a ma mɛ kana to d'a ma mɛ kana ɲinɛ kɔ ni nkɔnifɔ seguba tarawele mɔgɔ fila de y'a to ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn o mɔgɔ fila ye o ye karamɔgɔ waramasa ani karamɔgɔ sekumadu tɛnbɛli parce que tɛnbɛli de ni wara nana n nɔfɛ n ka nin du kelen in kɔnɔ yan a bɛ siɲɛ naani bɔ ni seguba ka fɔli bɛ kɛ tɛnbɛli bɛna kariti di ne ma ko taa nkɔni fɔ seguba tarawele ka fɔli la n b'a fɔ non n tɛ taa nkɔni ko ninnu man di ne ye ne ye mori de ne ye mori de nkɔni ko man di ne ye nkɔni ko man di ne ye fo a sera ka ne nɛgɛn kuwa parce que n'i bɛ mɔgɔ kɔ kuma bɛɛ i bɛna laban ne yɛrɛ nana dɔn a nin cɛ in a nɔrɔla ne la donc i jɔ n ka taa cɛ in nɔfɛ o de la ne ka nkɔni yɔrɔ sɔrɔ o ye sekumadu tɛnbɛli ani karamɔgɔ waramasa ye

bɛɛ de b'a kɔnɔ n m'a faga n kelen kama hmm. parce que sunkalo min bɛ na hmm. nin ye kalo ye ala deli caman bɛ kɛ kalo min kɔnɔ hmm. kafiri silamɛ mɛmu ni mɔgɔ min tɛ ala fɛ an bɛɛ da kɔni bɛ ala la nin kalo in cɛ i y'a faamu i ni mɔgɔ min bɛ bɛn nin sunkalo in na n'i tɛ hijabu sɔrɔ a la a ma jaabi a bɛ se ka kɛ ni sunkalo banna de an bɛ continuer ni kow ye mɛ ni sunkalo kɔni bɛ yen bɛɛ bɛ ala ko kuma fɔ bɛɛ bɛ ala ko fana de la min b'a ɲɛdɔn ani min t'a ɲɛdɔn an bɛɛ kɔni b'a la hali kunasini sunkalo don fɔlɔ ne ye misi kelen faga min bɛ jamana la ani min bɛ amiduso la ani min bɛ amiduso kanubagaw la ani min bɛ dɔnnikɛlaw la ani min bɛ diɲɛ bɛɛ la ko ala k'a kɛ e kuma in faamu mhm. wala mɛ an b'an se la mhm. mɛ adamaden n'i kɛra cogo o cogo diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ i seko ni damayira ye min ye i b'a k'o de la dɛ dɔ bɛ sɛ bɔ sɛ y'a ka se ye o fana ye saraka ye dɔ bɛ ba bɔ ba y'a ka se ye ba fana ye saraka ye dɔ bɛ saga bɔ o bɛ ten dɔ bɛ misi bɔ dɔ fana bɛ misi caman bɔ dɔ fana bɛ ɲaamɛ yɛrɛ bɔ dɔ bɛ so fana caman bɔ wala min se ye min ye jamana in na an fana bɛ se ka min kɛ an kɔni bɛ k'o kɛ mɛ an b'ale de ala de deli an bɛ minnu bɔ u ka minɛ parce que saraka bonya saraka tɛ saraka dɔgɔya tɛ saraka saraka minɛlen de ye saraka ye an b'a ɲini ala fɛ an bɛ minnu bɔ mhm. ala k'u fara saraka minɛtaw kan est-ce que jamana ɲɛmɔgɔw kuma dɔ u bɛ wuli k'u wasa don a la wa ka taa dɛmɛ ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ jamana ye bɔn a bɛ se ka kɛ mhm. parce que n'i ko jamana ɲɛmɔgɔw mhm. jamana ɲɛmɔgɔw fana man teli ka se dɔnnikɛla ma u bɛ mɔgɔw de ci dɔnnikɛla ma u dɔw bɛ s'an ma kɛ n'u dɔw sera an ma fana an seko ye min ye

ka nin kɛ tan kɛ tan kɛ tan mm. ko o wɛsɛlen don silamɛya la mm-hmm. yala i bɛ se ka o kuma in cɛntigiya walima mm. k'a nkalontigiya nin émission in na non o kuma in kɔni ye miirina ye mm-hmm. ni mɔgɔ ye ko faamu cogo min mm-hmm. i bɛ taa ten n'o tɛ ala yɛrɛ ye kuranɛ jigin ko fɛn bɛɛ de fura ye kuranɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ de fura ye kuranɛ kuranɛ kalanni a bɛ mago dilan kuranɛ sɛbɛnni bɛ mago dilan ni mɔgɔ min ko k'an bɛ min na k'o kɔni dagalen tɛ i kɔni y'i da sago de fɔ mais i ma fɛn fɔ mais kɔrɔlen de don i bɛ dugu jumɛn de dɔn ni dugu in sigira ni moriw t'a la a tɛ yen ɔ mais ni ko don ko min tɛ bɛn n'a ni diinɛ tɛ bɛn ɛ sisan b'a sɔrɔ ko don a tɛ ka taa o sisan b'a sɔrɔ a jɔra o ko tɛ ko ko min tɛ ka ko ko don ko ko min ni tiɲɛ tɛ sisan b'a sɔrɔ a jɔra o parce que nkalon bɛ daminɛ mais laban tɛ nkalon na ko in ka kuranɛ sɛbɛn ka mɔgɔ mago dilan ou bien ka kuranɛ kalan ka mɔgɔ mago dilan k'a ni diinɛ tɛ bɛn non non non a ni diinɛ bɛ bɛn e ka faamu na ne ko k'a ni diinɛ tɛ bɛn i b'a sɔrɔ e y'a kalan kɛ cogo la parce que hali kuranɛ jiginni na kuranɛ kalanw na mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu a la dɔw k'u ye kuranɛ kɔrɔ fɔ cogo dɔ la dɔ fana m'a fɔ ten mais an kɔni ka faamu na a bɛ daga an kɔni ka faamu na voilà

nɔgɔya bɛ don ko la walima mm. hakili bɛ sigi mm-hmm. i bɛ se ka eh, sunkalo la dɔrɔn mm-hmm. hami o hami n'a bɛ adamaden min na mm-hmm. n'i b'a fɛ ala k'a dilan i ka ala ala ka c'est-à-dire k'i ka ala jɔyɔrɔ ye sunkalo ko la ou bien i yɛrɛbakun ka ko la sunkalo su o su n'i bɛ n'i da i b'i jija i bɛ jɔko fila seli n'i ye jɔko fila seli i jija i ka salatil fati kalan siɲɛ tan ni kelen k'i da salatil fati i b'o kalan siɲɛ tan ni kelen dɔrɔn k'i da n'i y'o kalan siɲɛ tan ni kelen suratul ikilasi kelen k'a la i k'i da ni o hami ye sunkalo in tɛ ban adamaden hami o hami n'a bɛ adamaden na hami de don ni hami min bɛ adamaden na dɔrɔn n'i bɛ n'i da de n'i bɛ n'i da i bɛ jɔko fila dɔrɔn seli i bɛ salatil fati kalan siɲɛ tan ni kelen parce que kabako kabako de bɛ tan ni kelen na n'an ka bɛ dɔ kɔnɔ wala sekina ahamada hamawula i y'a faamuya tan ni kelen b'ale de bolo tan ni kelen de ye duwawu jaabi caman kile mais n tɛ se k'a fɔ a bɛɛ kile don mais duwawu jaabi caman kile de ye tan ni kelen ye donc n'i y'a kalan tan ni kelen salatil fati kalan siɲɛ tan ni kelen i b'i ŋaniya ye min ye i b'o fɔ ala ye ka kul huwa allahu ahadun allahu samadu n'u b'a wele ko suratul ikhlas sura min tɛ kuma foyi kan n'a bɛ kuma ala yɛrɛ dɔrɔn kan i b'o da kan i bɛ tila i bɛ salamu aleykum bila i b'i da ka sini sunkalo in tile bi saba in tɛ ban n'ala ma jɔyɔrɔ ye
i ka o jaabi diyara i ka o kɔnɔna jɛya an bɛ foli d'i ma a tanuni d'i ma minnu bɛ k'an wɔ fɛn o fɛn tiɲɛ ko wa tan bɛɛ de bɛ sigi ka na an b'u fo an bɛ amiso de fɛ an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ la foli ni tanuni an bɛ segin ka kurakuraya fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ k'an suivre ani e yɛrɛ i sɔnna k'an recevoir i fɛ yen ɲininkaliw bɛ yan a tɔ man ca tuguni nka a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la karamɔgɔ jamana in bɛ ka mara cogo min na n'o ye ba ndaw n'a ka jamaw ye

ɔ an bɛɛ bɛ ala de deli mm. sira min n'a bɛ mɔgɔ minnu bolo mm. ala k'a ɲɛ u bolo an kɔni bɛ o de ɲini ala fɛ mais politiciens de bɛ se k'a fɔ ko a ye nin sigi a ka ɲi ou bien a ye nin sigi a man ɲi ou bien a nin bɛ nin yɔrɔ in na a man ɲi mais ne tɛ foyi dɔn politique la ni ne ye n da don a la ne ye nkalon tigɛ wala n kɔni b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛ salila sali an b'i ka voyage ko mɛn i taara jamana caman na Côte d'Ivoire ni burukina jamana caman na

ala ye dɔ ci n ma mɔgɔ min ye mɔnturu san wari hakɛ dɔ la k'a ci n ma ani fɛn dɔw k'o ci n ma hali sisan sisan n bɔra ka t'o colis ta n m'o colis yɛrɛ m'o dayɛlɛ fɔlɔ i ye kuma in faamuya wala ala y'o mɔgɔw di yan o mɔgɔw dɔw bɛ ne ta spécialement ka taa ni n ye jamana wɛrɛ n bɛ taa baara k'u ye n bɛ baara minnu k'u ye a dɔw bɛ ɲɛ i n'a fɔ ala tɛ sɔn a dɔw fana ma cogo min na parce que adamaden n'i bɛ ko o ko kɛ ɲuman ni juguman de don i tɛ se k'a bɛɛ dilan o o mɔgɔ caman bɛ n bolo amiduso ka moriya kɔnɔ an ɲɛna mɔgɔ minnu ma kosɛbɛ an ɲɛna mɔgɔ minnu ma olu fana b'an ta u bɛ taa n'an ye jamana kɔ kan mais n'u taara n'an ye jamana kɔ kan an bɛ se ka taa olu ta kama sisan i bɛ se ka taa ci dɔ kama semaine kelen semaine kelen i b'ale ka ci kɛ n'i banna la mɔgɔ wɛrɛ fana minnu mago b'i la i bɛ na wala n'i ka dugu séjour fana banna i bɛ taa o cogo la n bɛ jamana o jamana k'i ye a jamana ka ca nin cogoya ninnu na wala a bɛ na nin sira de fɛ tan wala a bɛ na nin sira de fɛ ka caya n yɛrɛ bɛ taa jamana dɔw la spécialement comme Dakar filɛ nin ye wala Dakar ye dugu ye n yɛrɛ wolofa ka du bɛ Dakar Pikine quartier du dɔ bɛ Dakar ko Pikine n wolo n yɛrɛ fa ka du bɛ yen donc ni n taara Séné Sénégali o bɛ i n'a fɔ n ka jamana de wala Sénégali ye dugu ye fana dugu min fana moriya bɛ k'a la ka tɛmɛ Afrique dugu bɛɛ kan. I y'a faamu ala deli dɔ bɛ yen yɛrɛ n'i sera n'a ye sɛnɛgali dugukolo kan a tɛ baara kɛ bilen o ye parce que moriya kɛra olu ka dugukolo kan kojugu i y'a faamuya an y'a tɛ mali mali la yan moriw ka ca an fɛ an fɛ yan mais malien mori fɛn o fɛn ɲɛ b'an an na an bolo yan o bɛ taa Côte d'Ivoire o bɛ da siɲɛ kelen na mais i t'u ye sɛnɛgali dɛ i t'u ye ka taa sɛnɛgali dɛ donc kun de ye nin parce que sɛnɛgali ni jamana caman tɛ kelen ye dɛ fɛn caman bɛ baara kɛ mali la yan a tɛ baara kɛ sɛnɛgali dugukolo kan sanfɛ parce que moriya ye baara kɛ sɛnɛgali kojugu i ye kuma in faamu wala fɛn caman caman bɛ sɛnɛgali kan donc o de kama amiriso n ka sɛnɛgali taga kɔni donc sɛnɛgali kɔni n bɛ caman de dɔn yen i n'a fɔ sɛnɛgali kɔni bɛ se ka kɛ n ka dugu ye yɛrɛ wala n'ala sɔnna parce que n badenw bɛ yen wala an fadenw bɛ yen mɔgɔ minnu n'u bɛ fa la wala an fa an kɔrɔmusow bɛ yen an bɛ taa Senegali kɔni ye n ka dugu yɛrɛ de an foli b'u ye n'Ala sɔnna i sago Dansokoni ko k'an bɔ émission a sera a kuncɛ yɔrɔ la foli ni tanuni an b'o d'i ma an b'o di an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma minnu sigilen bɛ émission in suivre kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wamasa ale min ye wulikajɔ kɛ ka ko sigi sen kan walasa i ni ne bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na téléphone na an bɛna i ka folikan laban mɛn émission nin kɔnɔ.

Paseke kuma tɛ jaabi min na, ni jaabi tɛ kuma min na, o tɛ se ka jaabi. I ye kuma in faamuya? Wala n'i ko i bɛ n wele n'i ma n sɔrɔ, i b'i ka vocal i b'o bila, n'i y'o bila ni n y'a lamɛn n'i ka kan ka jaabi i bɛ jaabi, n'i ma kan ka jaabi i tɛ jaabi. I ye kuma in faamuya? O nimoro ye 76 55 55 91 i bɛ Mali indicatif k'a la n'o ye 00 223 76 55 55 wala u bɛ fana i b'a kɛ zoro zoro de san fɛn tura an kɔ katɔrɔndi sɛgɛnde sɛgɛnde sɛgɛnde wala ninnu ye nimoro ye nimoro minnu n'i wele n'i m'u sɔrɔ i bɛ se ka wasa bila ni ala sɔnna ma donc n b'a lamɛn ni ala sɔnna sa i ka foli kan ka tanu kan ka se a teliya ma ani kanubɔ n bɛ bɛɛ fɔ dɔrɔn
k'aw yɛrɛ fo i ka bɔ i fɛ ka se n fɛ k'i fo mɔgɔ min bɛ k'an filime fana yaku yaku dunbiya ale ye numu ye ale ye numu ye o tɛ mɔgɔ ɲɛnama o tɛ mɔgɔ ɲɛnama o cogo la mɛ komi a fana ye filimeli fitinin min kɛ parce que olu tɛ se filimeli la kosɛbɛ minnu tɛ se kosɛbɛ d'accord donc an bɛ foli di i ka kameremani fana ma min bɛ k'an filime mhm. ka foli di i yɛrɛ fana ma mhm. donc ka dugawu kɛ jamana in bɛɛ dɔnnikɛlaw bɛɛ soma mori

émission dɔnni kɛnɛ sanfɛ donc o mori fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o de bɛnna tilekelen mori ma an bi so ni an y'a woloma ka bɔ tɔw cɛla ka na ale fɛ yen bi k'a da nali la filanan sabanan naaninan n'ala sɔnna olu mana identifier don min na an b'u tɔgɔ publier an bɛ sɔrɔ ka t'u fɛ yen aw dansɔgɔ aw ni ko an ka foli b'aw ye an b'a fɔ aw k'an bɛn jeudi wɛrɛ